ụmụ igbo udo dịrị ụnụ aha m bụ maazị chinonye anaeke abụ m onye awaọzọ autonomous community nke nọ na amanatọ clan ọ nọ na ideato south a na-akpọ ya ọchịchị ime obodo ọchịchị ime obodo ideato south nọ na steeti imo nke nọ na naijiria abụ m onye isi ndị igbo ekunie telivishọn ya bụ onyonyo nke igbo ekunie ọ mụnwa hiwere ihe ihe nke a elele m anya agbagharịana m obodo niile agbana m agaana m china ya na aga amerịka gaa obodo niile dị iche iche hụ na ndị niile na-agba mbọ na-akwalite asụsụ na omenala ha Ee, n'afọ 2017 m gara new york enwere program anyị gara na united nations na ihe- otu ndị mba ụwa a na-enye ihe niile a na-eme ndị china bịa ha na-eme site na asụsụ na omenala ha n'ọnụ gbasara agụmakwụkwọ a na-agụ n'ọnụ gbasara ihe mmụta a na-eme nke ndị Germany mee gị hụ na enwere ngalaba nke si na asụsụ sitere na asụsụ na omenala ha banye na ihe mmụta a na-amụta n'ụwa niile ndị nke Amerịka mee ha sitekwa na ihe gbasara omenala ha ya abanyega n'asụsụ dịka ọ dịkwa n'ọka abịazie na nke anyị bụ ndị Igbo ndị Afrịka maọbụ ndị Igbo enweghị nke enweghị nke anyị patara nke anyị wụ nke ndị ọzọ ka anyị na-eṅomi ihe m na-akpọ ya wụ mmadụ kama mmadụ enwe original thinker n'asụsụ ya anyị wụrụ expert commentators of other people's ideas anyị na-adana mụ onwe m na-ekwu ugbu a adagokwa ya maka na ekwesịrị m iji asụsụ igbo kwuo ihe m na-ekwu mana asị m sụwa igbo taa ruo echi m sụwa ya asụsụ ndị iti ga-abanye onye ya anyị na-ekwu a chọrọ ịkwụta onye igbo ga-awa obido n'ọtụtụ taa ruo echi kwuo okwu ọ gaghị ekwu okwu ga-ebute tinye asụsụ ọzọ na-awụghị asụsụ Igbo gịnị mere anyị otu a gịnị mere ka o ji dịrị anyị otu a ọ bụ n'oge anyị na-eme mmụta oge a na-akụzi anyị gbasara mmụta e mere ka anyị hụ na asụsụ anyị wụ vernacular asụsụ anyị nke na-enweghị isi anyị sụọ asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ anyị erie anyị iwu apịa anyị ụtarị emezie anyị onye sị ya wụ onye Igbo onye na-asụ Igbo ma onye na-aga eme Igbo na mahadum ahụ ya onye na-amaghị ebe ọ na-aga na-amaghị ihe ọ ga-eme ọ na-eme ya mezie anyị na-azọpịasị asụsụ igbo ihe ọ wụna gbasara anyị anyị na-azọ ya ụkwụ n'ala na-eṅomi nke ndị ọzọ mana ugbu a anyị alọtago sị ka anyị bịa welite nke anyị chọwa ewu ojii ka chi na-ejibeghị anyị bịazie na igbo ekunie sị nke a wụ ngalaba community education and women empowerment foundation ihe nke gbasara ngalaba nke na-akwalite agụmakwụkwọ na mmụta mana agụmakwụkwọ na mmụta a ga-esite na ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo anyị bụ ndị Igbo anyị ga-akwalite asụsụ na omenala anyị anyị bụ ndị Igbo anyị ga-ebido na nke anyị anyị agaghị abịa nga na-egosi na anyị na-asụ asụsụ ndị ọcha nke anyị ka anyị ga-asụ omenala anyị ka anyị ga-akwalite ihe gbasara anyị ka anyị ga-ebulite anyị ga-ahapụ nke anyị jebe ebe ọzọ jee biri anyị ga-ahapụ nke anyị jebe ebe ọzọ na-akwalite ọ na-awụ ihe mwute na ụmụ Igbo a na-agbalagharị asụsụ Igbo ọ bụ ihe mwute na-esi nwa na-eweta ọjị ndị mmadụ ama otu esi awa ọjị iwetazi ha sizie n'isi ntu ya ga na-agbanye ọla ọ bụ ihe mwute na ndị mmadụ a na-egbu ihe bụ ikwu nne ndị mmadụ ama ebe anyị gara asị na mmadụ nwụrụ ụmụ onye ahụ na asị a ga-aga ibu mmanya ga n'ikwu nne ha pụtara ndị nwe ha agaghị na-enwe ikwu nne ha ga-eme ihe otu o si masị ha ha ma na omenala dị ị gaghị enwe ọkwa gbakarị gbafere omenala ị ga-alụkwa nwaanyị a ga-agakwa oke omenala otu ụzọ esi alụ nwaanyị ka a ga-esi alụ ọ kwa na ị ga-enwekwa ihe gbasara onye nne ya nwụrụ ọ kwa ndị mụrụ nne ya ga-abịa ndị ikwu nne ya ga-abịakwa mee ihe gbasara nke ahụ ihe ọ na na-eme nwere usoro dịka omenala si dị anyị nwa bụ ndị Igbo Ekunie telivishọn ihe anyị ji hiwe onyonyo Igbo Ekunie bụ ka anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo ile anya otu ụwa si dị ugbu a asụsụ na omenala Igbo na-ala azụ nke bụ ile anya tupu ọ na-eru afọ iri ise na-abịa abịa asụsụ Igbo ga-awụ ihe nwụrụ pee anyị enyogo anya ngụmakwụkwọ niile anyị na-agụ mmụta niile anyị na-amụta ọ gaghị enwe isi ọ ga-awụ ihe iberibe ma ọ wụ na anyị na-akwalite asụsụ na omenala igbo ala anyị ụmụ nke anyị mụrụ amaghị igbo asụ ha amaghị igbo ede ha amaghị igbo agụ ha amaghị omenala ha amaghị otu esi awa ọjị ha amaghị otu esi ebute mmanya ha amaghị ihe gbasara ịkụ mmanya otu esi eme ihe mmanya aha ha na-aza aza ha amaghị aha ha na-aza aza pụtara ele anya ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe ejiri mara ndị Igbo na-alazi azụ anyị bụzi ndị ọmụtara gbachọrọ anyị hapụzi omenala anyị na-eme omenala ndị iti na-eme na omenala ndị mbịarambịa na-akwalite asụsụ na omenala ndị mbịarambịa hapụ nke anyị anyị eleela anya sị ndị Community Education ndị na-ele ime ka a na-akwalite agụmakwụkwọ ihe mmụta n'ime obodo anya na ebe anyị ga-ebido ya bụ na ịkwalitegodo asụsụ na omenala Igbo anyị agaghị ahapụ asụsụ na omenala Igbo gawa na-akwalite asụsụ na omenala ndị ọzọ ma ọ na-akwado ihe mmụta ndị ọzọ ọ ya wụ ihe mere anyị ji sị site na Igbo Ekunie ka ndị Igbo kunite mara na asụsụ ha na-ala azụ ka ha kunie guzo n'ụkwụ ha maka na igbo gwiri egwi igbo bụ asụsụ dị gboo omenala igbo dị gboo ndị igbo bụ ndị dị mgbe chukwu kere ụwa igbo ile anya otu akụkọ ụwa siri dị ahụ na ndị igbo bụ ndị ebe ndụ si bido ebe ọganihu si bido ebe mmepe obodo si bido ebe ihe mmụta siri bido mana ndị igbo ahapụgo ihe niile ala azụ na-achọ nke ndị ọzọ hapụ nke ha ọ ya anyị ji sị mba lọghachita n'azụ ka anyị dozie obodo anyị lọghachita n'azụ ka anyị mezie obodo anyị lọghachita n'azụ ka anyị kwalite asụsụ na omenala anyị ka ọ hapụ ịda mba ka asụsụ na ọla igbo omenala igbo hapụ ịnwụ pịị ndị igbo kunie a na-ekwu okwu maka uru igbo ekunie telivishọn bara ị ma na na ihe a dị- ga- dịka ihe egwuregwu ọkwa site na igbo ekunie a ka eji amata asụsụ na omenala igbo anyị achọzi ka ọ bụrụ na a ga-asị nwatakịrị bịa gaa ụlọ gị na nne mpa gị ma nne mma gị nọdị ka i wee mata asụsụ na omenala igbo ebe ọ na-adịghịzi otu a ọtụtụ n'ime anyị enwezighị nne nne anyị ha ma nna nna anyị ha anọzi ya achọzi ka ọ bụrụ na i bi Lagos ị ga-anọ ebe a mụta asụsụ na omenala igbo site na igbo ekunie ị na-awatch ị na-asubscribe ị ga na-eji ya na-amụta ọkwa na ị nọ na amerịka ị nọ na lọndọn ị nọ na itali ị nọ ebe niile ị ga-anọ ebe a aha na i binye aka na igbo ekunie ị na-ele anyị na-ebinye aka ị ga-anọ ebe a mụta asụsụ na omenala igbo ikwe anyị achọọ ka ị lọtawa ụlọ sị ị lọtara ụlọ a bịa ga-anọ na ime obodo were mụta asụsụ na omenala igbo anyị chọrọ ka ọ wụrụ a mụrụ gị na amerịka gị too na amerịka ị ga-anọ ebe a mara asụsụ na omenala igbo mata ịwa ọjị mara ihe otu esi akụ mmanya mata ehi a na-egbu egbu kedu onye kwesịrị igbu ehi ihe a kwọ na-egbu ehi ịmata otu esi alụ nwaanyị mata otu esi eme ma mmadụ nwụọ gbasara ili ozu ịmata ụmụ omenala dị iche iche dị n'omenala nke ndị igbo nke eji mara ndị igbo maka ọkwa ihe ahụ ihe eji mara gị ọ bụrụ na e nwere onye nwe amụrụ my papa say my mama say onye nwe nwee nke ị ma nwee nke ị ma eme ị dago ọkwa ị wụkwa ihe a na-akpọ chaff ikuku ga-eburu m otu esi mana ị kwesịrị ị chọọ izu oke ka mmadụ ị ga-enwe omenala ị ga-enwe ebe gị ị ga-enwe asụsụ ị ga-enwe omenala ọ bụ asụsụ na omenala na-eme mmadụ ji wụrụ mmadụ wụrụ ihe ọ wụ ọ ya wụ ihe a na-akpọ identity ọ bụrụ na ị nweghị asụsụ ị nweghị omenala ị nweghị identity ya ya na-ekwu that cultural identity ị ga-enwe ya mụnwa bụ elefere dike ya were igbo ekunie telivishọn elego ya agụọ m akwụkwọ ukwu gụọ nke nta hụ na enweghị akwụkwọ karịrị ịkwalite asụsụ na omenala igbo ebe a ka ọ ga-ebido kpọmkwem ele ya e nwee ndị na-akọ ma na-asụ ha na-akọ ihe ma gị na-enwe ya mmụta anyị asị ị ga-asụ asụsụ gị kwalite asụsụ gị kwalite omenala gị ihe niile gbasara ndị a bụ ihe ndị ị ga-akwalite nwa na akwụkwọ a gụruru ala ị gụkwa akwụkwọ gị ama asụsụ gị ama omenala ị na-ese n'elu ị kwesịrị ịma asụsụ na omenala igbo ya anyị na-akpọku ndị ọ- ndị igbo nọ ebe ọbụla ma ndị na-awụghị ndị igbo chọrọ ịmụta igbo bata n'ime igbo ekunie telivishọn bịa na youtube binyere anyị aka subscribe like and share na keep watching igbo ekunie telivishọn ka ị na-amụta asụsụ na omenala igbo e nwee ihe ndị gbagwuruziri gị anya ị jụọ anyị a ga-akọwara gị e nwere ebe ị chọ ka na gị nwee mkparịta akụkọ gị kpọọ anyị anyị ga-abịa na gị kọrịa anyị wee mụta nke ị ma gị mụtakwanụ nke anyị ma anyị na gị kọrịa gị kụziere anyị akụziere gị anyị wee kpọkọtazi aka kụziere ụwa niile ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo udo dịrị ụnụ